ihe a niile anyị na-aga agategokwa aka nwekwu ihe na-aghọtazi o gee ntị relax egwu atụna ị ọ mụ akpọ ya bụrụ nwa be m relax ya ọ kwa unu nwere ana n'ọnụ mmiri ebe a gịnị wee mesịa ana dị ọnụ mmiri unu a ka m chọ ka ị bịa gosi m ebe o bido na ebe ọ end ka m nye ya ego kash ị ghọta ị mara na-abụ ọgaranya ị mara na bụ nwata nwata kpata ego ọgaranya nya ọ ga-ejegbu onwe ya n'ozi nwata kwọcha aka o soro ọgaranya rie nri ife m bụzi kịta bụ otu moye exchange akụ ili ili akụ na-atakasị hmm. bịa lụ alụmaka ka nye ya ego enweghị esi weta ego ihe ejikwana wee ego nya bụ ana ebi evugo evugo nya bụ mkpọlị evu mkpọ eh. n'enya n'enya nke mgbe a na-ekwu ekwe na-eme eme anyị tọpụta evidence ị fụlụ ya ọ bụrụ nke chineke meeli ọ ga-agwa ka ọ ga-emesịla ebele maka na o mekpolu mmụọ ị fụlụ ya good hmm. good ị fụlụ ya poto bụ ifefe ọnụ and ana m etu afọ ego olu fim agụgo bịa ego na ka ị ga-ele ya ife a bụ akwụkwọ nkịtị ka i ji ife a bụrọ ego m ga-enye i jiri aka kọnfam wee gie ọ bụrụ nke ego ole ego ole ka ị ga-enye m mgbe si ebe ni wee kwụrụ nọ wee bịa chelụ minit ele nwanne ọ bagonu poto melụ m ya ị sị gịnị na vr ma gịnị na vr ka su goolu hey hey ositabe elesi ife ya na fe hey ewo na-akwụgharị hey ata m afụfụ for nothing hey a bịa na-akọ nnọọ ogologo akụkọ Jesus Christ eh? ndị ụlọ nọrọ ala biko ma ma ụdị a na-akwụgharị ka ejilọ m belt wepụta na-esogharị eh? Chineke otu mo nna ya nna amakwa m wee go poto poto rico e, ndị egbu m amakwa m wee go nene ọkọla ibi ife akwa gịnị bụ ihe a kwanụ ife a bụ ofu nene poto na opoto bife n'opoto E, nna ịwụwụkwa aka ogori o maka na ị nee anya n'ife a kịta ị fụ na ọ gbaga nke aka ogori ngwa ka anyị gụọ ya mgbe i bidoro ya nwanne gị nwoke n'obodo oyibo na-ata afọ iri mgbe ji nwayọọ wee nnọọ wee goolu gị ngwongwo niile e ji alụ ọlụ i nwe jenaretọ i nwe mechin e ji akwọ akwa osisi i nwe ife a niile ngwa ka m jụ anyị kee nke ka dị ya i werego mashin lee wee je gbaa bet lee jenaretọ i ji alụ ọrụ ife a niile o nwezikwa nke enwe ife ọ fọdụ kịta ka i were fon na kịta jeekwazi afa ka i wee gbaa bet ngwa ka ihe a niile emesizi a i wee bịa na-asị m Puerto Rico nke nwa ji nsi nke nwa sọrọ ị na kịta ị fụ na bet ya na o nwezi nke be anụ jụkwa onwe ya ajụ ife a ka i che i ji wee bịago a na anyị nwa ọkwa ịba ka ichi jibịa gaa n'anyị nwa tik iso odo gịnị eso ozi na ife ị na-eso n'ọnya nwere ara ata gị eh? mmadụ na-abụ ọ nọkata ọ jụọ onwe ya ajụ onwe ya ebe ihe abụọ meruo mmadụ ọ jụkene onwe ya ajụ ihe a niile m na-eme kedu ihe ọ na-amụtalụ m ị nee anya fụ na o nwere ife ọ na-amụtalụ gị jiri nwayọ kịta kwụsị ihe a ị na-agba chacha a ị na-agba emego gị ife ọ bụrụ nwaanyị ka ị nụgo i lego ihe niile i nwe nwanne nwoke ahụ gị n'ụwa na o nwe ife gbasara enyemaka ọzọ na ndụ gị ọkwa ịnọgwa gị ya ma ihe a niile ọ gwa gị i wee jekwa gbaa nke ị gba were obere ego a ihe eji wee neta onwe ya anya wee je gbaa ife ya gba ọ ka surprise anụ ndị ka ị ilo m. surprise-a ndị ilo gị ngwa na ị na- ị na-emegolu ndị ilo gị congratulations ngwa nee anya na ka ife condition otu gị na ya na ife a bụrụ ezigbote ife si na ya pụta na o gbugo gị and ị na-anya ifu mbọsị a mụ na gị nọ ị nọ na-asị ee na ọ bụrụ na ị ma ị gbaa 1.5 ee ọ bụrụ na ị ma ị gbaa 1.5 nke a kịta abụrụ na m gbaa goal goal ọ ọ ka-aba ọ ka na-ekwu ya One, one. agbazina ife a na ihe emego gị ife Eh? ọ na-enu toni wan wig ka ị wọzi ị fụrụ akwa na o tegoro i yibe nya bụ akwa akwa kịta i yigo ya ọnwa one ma one ya ka mgbe ọbụla m fụzi ya ka ị na-eyi o gosiri na i rekwugo ma akwa i were ya gba chacha ọ dịrọ mma nna gbanwekwa n'ife a ebido nwere akwụsịgo m ife a kịta ife ị gwa m kịta ife ị gwa m kịta metụ m na mmụọ ife ị gwa m kịta metụ m na mmụọ biko ngarata nwe ife afọ ebe a ka m wee gbago egbu mgbede onye m wee na-enye ndụmọdụ na ọ ma ife gosi na akụ pụọ biko negoro anya ebe a ejirọ m belt wee pụta ebe m na-eche o nwere ihe m ji wee gachi gachi n'ike anyị yi nna sikwa ebe a pụọ m o ọmị oge ọbụla ị na-akọ Kedụ m anya mba mba. si ebe a pụọ biko jee Enwere bara onwe gị moto uru. nji ara bịa nyere Ị na- ị 500. na-agba chacha ogbu ngwa ngwa na-efe Anyị bi. oyi Anyị bi jalo. aka m adịrị ya Anyị